Чэмисар. Къеблагъэ. Къеблагъэ, Гуащэпэж. Уи фӏэщ зэрыхъун хуабжьу сыпхуэзэшакӏэ-тэ. Сэ си закъуэ уэ къыпхуэзэшар, мес, си лъапагъри, си лъапагъ щхьэнтэри уэ къыппоплъэ. Зегъэщӏыт уэ мо зэрынэхъ пфӏэтыншым хуэдэу. Ыхьы. Дэгъуэщ. Партыжь ӏуэхухэм дытепсэлъыхьурэ ныжэбэ кӏуам тӏэкӏуи уезгъэзэшагъэнщ, Гуащэпэж, умыбзыщӏыт. Э? Сезэшакъым жыпӏа? Фӏэгъэщӏэгъуэн хъуауи? Уэлэхьи, мис ар нэхъ сфӏэфӏ дыдэм щыщым а жыхуэпӏэр. Уэршэрыгъуфӏ дызыхуэхъуну къыщӏэкӏынущ уэрэ сэрэ. Нытӏэ, сеуэу лӏэщӏыгъуэ блэкӏам и партыжь ӏуэрыӏуатэм щыщ зы хъыбар укъезгъэдэӏуэжын иджыри, Гуащэпэж. Ауэ къызжиӏакъым жумыӏэж, мыр нэхъ гуузщ. Нтӏэ, арати къуажэкӏэ зэджэм Чэмисаркӏэ еджэу зы щӏалэ гъэщӏэгъуэн гуэр, тип жыхуаӏэм хуэдэу, дэст. Апхуэдэ цӏэ уиӏэу адыгэм ауан укъамыщӏу уагъэпсэунт-тӏэ. Щыжаӏэкӏи,

Кӏэмисар езым зэрыжиӏэм хуэдэу жысӏэнщи, а и цӏэм хэлъ революционнэ мыхьэнэмрэ иӏэн хуей пщӏэр зыхуэдизымрэ дэгъуэу ищӏэжырт. Абы хуэфэщэжу езыри зэрыпсэунум хэтт, зэрыцӏыкӏу лъандрэ а цӏэм зригъапщэрт, ар зригъэкӏут. Моуэ-щэ и нэщхъыр зэхэукӏа зэпыту, Дамэтелъ ятелърэ мундирхэр ящыкъузэжауэ къэзыкӏухь кӏэмисар дыдэхэм зригъэщхъ щӏыкӏэу, мащӏэу зигъэдэмэдурэ, тӏэкӏуи зигъэлъэбэкъуэхъуу къикӏухьырт. И лъым хэту къыщӏэкӏынти, нэхъыщхьэ хуэзакъэ, сархъэщ жиӏэу и бгыр къызэфӏэщӏэрт, цӏыху къызэрыгуэкӏхэм щахэткӏэ, захуигъэкът. Апхуэдэу зэрымылъ тепщэч зригъэфӏэӏухьурэ и пионерыгъуэу и джэгугъуэ илъэсхэри, и комсомолыгъуэу хъыджэбз дахэхэм зэӏэпашэу щытын щыхуея гъэхэри Кӏэмисарым ирихьэкӏащ, моуэ-щэ зэрыжытӏауэ, и нэщхъыр зэхэлъ зэпытрэ и дамэхэр кӏуэ пэтми нэхъ дэмэду хъуурэ. Алыхьым и закъуэщ зыщӏэр, апхуэдизу ар и лъым щӏыхыхьам и щхьэусыгъуэр. Ауэ Кӏэмисар хъуэпсапӏэ нэхъыщхьэ дыдэу иӏэри, щыщӏэгупсыскӏэ и кӏуэцӏыкӏыщӏэ псори къызыщӏэзыгъэнахуэри зыт. Компартым хагъэхьэрэ билет плъыжьыпсыр и гуфӏакӏэм къыдэлыдыкӏыу илъагъумэ, мы дунейм насыпу телъым я нэхъ иныр къеуэлӏауэ къилъытэнут. Апхуэдэ хъуэпсапӏэ зэриӏэм гу къылъатэным щхьэкӏэ, ар зыхуэмыубзэрабзэрэ зыхуэмыбзэӏэфӏу зы къулыкъущӏэ лъэджажи, зы коммунист къэпыж-ныпыжи къуажэм дэстэкъым. Ауэрэ зызыкӏэришытӏэхэм гунэс ящыхъури, зи кӏэтӏий нэф нэгъунэ партым хуэгъэза щӏалэр зыхашэну мурад ящӏащ. Псори хъарзынэу екӏуэкӏыурэ, ӏуэхур партсобранэм нэсу упщӏэтыныр щыщӏадзэм, заседанэм хэсхэм зрагъэщӏэгъуэнур ямыщӏэу Кӏэмисарым жэуапхэр къарит дэнэ къэна, къатригъэлъалъэу хуежьащ. Къызэреупщӏу хъуам жэуап гъэхуа иритурэ здекӏуэкӏым, лӏыми щӏэсэлӏми яхэкӏыжауэ, Хьэмышх къупщхьэжькӏэ зэджэ Хьэтимэт жыхуаӏэ алмэстыныфэжьым и нэхэр Кӏэмисарым къыхущӏигъэбэрдж, къытриубыдэ гущэри, кӏуэрыкӏуэу партым яфӏыхыхьэ щӏалэм и тӏасхъапӏэ дыдэм хуэзэу а зыщышынэ дыдэмкӏэ къеуащ. Адэцӏэхъуэж. Псори хъарзынэщ, Кӏэмисар. Ауэ Октябрь революцэшхуэм и пэ къихуэу, мис мо къуажэжьым дыщыдэсам щыгъуэ фи адэ Пщыгъэунэкӏэ зэджэм, Хьэтимэт и псалъэр тӏэкӏу зыпегъэури собранэм щӏэсхэм нэщхъыдзэу яхоплъэ. Фегупсысыт ныбжьэгъухэ, а цӏэм. Пщы гъэунэ. Минрэ езыр Кӏэмисаруи щрет, ауэ Пщыгъэунэ и къуэр Дэ ди парт зэнзэныпсу къабзэм зэрыхэдгъэхьэнури зэрыхэдгъэтынури дауэ? Дауэ жызоӏэри сынывоупщӏ сэ. Псори зэщӏэщымауэ къызыхэнати, зыгуэр жиӏэн хуейуэ къилъытэжри, парторгыр хуэм дыдэу къэпсэлъащ. Зэредгъэхъуэкӏ мыхъуну пӏэрэ, ярэби? Сытыр? жи Хьэтимэт нэхъри къызэрыкӏыурэ. Адэм и цӏэр. Къэбгъэтэджыжуи! жеӏэри а ӏуэхур къэхъу хъужыкъуэмэ, зэрекӏуэкӏынур и нэгу къыщӏигъэувауэ Хьэмышх къупщхьэжьыр зэщӏогуфӏыкӏ. Адрейхэр абы дэдыхьэшхынуми, мы ӏуэхур къезыхьэжьауэ щыта парторгым дэнэщхъеинуми ямыщӏэу къызыхэнат. Сыт зи унагъуэрэ къыщӏэбгъэтэджыжынур? Си адэм и цӏэ дыдэу щытар Пщыгъэунэкъым, Мырат. Ар схузэфӏэвгъэувэжыну сыныволъэӏу, жиӏэу лъэӏу тхылъ ириретхи, апхуэдэу къыхелъхьэ парторгым. Лӏот фӏэфщынур, аргуэру къолъ Хьэтӏимэт. Езы Кӏэмисар къыхрехыж и адэм фӏэтщыну цӏэр. Ар нэхъ хъуну си гугъэщ, дауэ уеплърэ, Хьэтӏимэт Бердовна? Жиӏэри парторгыр таучэл мыщӏу хуеплъэкӏащ, зыми илъагъу мыхъу. Ауэ джатэпэм пылъу властыр къэзыхьыжауэ жыхуаӏэхэм ящыщ Хьэжокъуэ Берд зэрипхъум щхьэкӏэ, псори зыфӏэлӏыкӏ Хьэтӏимэту Хьэмышх къупщхьэжь хъужым. Хьэмышх къупщхьэжьым парторгым къыхилъхьамкӏэ арэзы хъуа-мыхъуа хуэдэурэ жиӏащ. Иӏэ-тӏэ, къыхевгъэх! Кӏэмисар жиӏэнур имыщӏэрэ и жьэр зэщӏэнауэ щытти, Хьэжмударкӏэ зэджэ партыжьыр къэпсэлъащ. Уэлэхьэ, Пщыгъэунэ сэ зэрысщӏэмкӏэ цӏэлей хъарзынэ иӏам езым. Мис ар фӏэдвгъэщыжи зэфӏэкӏащ. Мэлыщхьэдыгъу, комиссар Малишхэдугович, жиӏэщ, тӏэкӏу пыдыхьэшхыкӏ пэтрэ зызытриубыдэжри парторгыр Кӏэмисар хуеплъэкӏащ. Уэлэхьи, коммунист цӏэ лъапӏэр зезыхьэнум апхуэдэу уеджэныр тӏэкӏу къысхуемыгъэкӏу. Сыныволъэӏу псалъэ къызэфтыну, жиӏащ темыгушхуащэурэ Кӏэмисар. Жыӏэ, Занщӏэу жэуап къитащ Хьэмышх къупщхьэжь, нэхъыщхьэм нэхърэ мыбдеж зэрынэхъыщхьэжыр къыхигъэщурэ. Сэ... сэ... къыщӏидзащ Кӏэмисар, къыщиуду гупым къахэгъэным ещхьу и макъыр кӏэзызурэ. Сэ къызэрызгурыӏуэ лъандэрэ сытоукӏытыхь икӏи слъагъу хъуркъым си адэцӏэр. Хъуну щытмэ, Пщыгъэунэм хъу жыхуиӏэ хьэрф закъуэр схупевгъэгъувэ. Сэ арыншами куэд щӏауэ согупсыс икӏи сыщӏохъуэпс абы. Пщыгъэунэм хъу хэплъхьэмэ, хъарзынэу къигупсыса си гугъэкӏэ Тхьэ соӏуэ! гуфӏэжу япэ зыкъригъэщащ парторгым. Пщыгъэунэхъу! Комиссар Пшигаунохович, гъуэзэджэщ! лӏы зэраукӏ щэху. Ар гъуэзэджэу къыщӏэкӏынкӏэри мэхъу, ауэ нэгъуэщӏ мыгъуэзэджэ хэлъщ мы ӏуэхум. Кӏэмисар и псэ тӏэкӏу къыӏухьэжар ӏузыуд макъкӏэ къэпсэлъащ Хьэмышх къупщхьэжь. Сэри сыхуейт, товарищхэ, мы ди пащхьэ итыр ди сатырхэм къыхэувауэ слъэгъуну, ауэ Мис ауэращ псори зэтезыкъутэжыр. Ар псоми фымыщӏэнкӏэ хъунщ, ауэ зыщӏапхъэхэм дощӏэ, зди тыпхъэ тхылъымпӏэхэми итщ, мы ди пащхьэ къиува щӏалэм къуэлъщ игъащӏэкӏэ ар дэ товарищ зыхуэтщӏ щӏэмыхъун щхьэусыгъуэшхуэ. Псори зэщӏэщымащ. Кӏэмисар щым хъууэ къэнэжатэкъым. Сэ скъуэлъыр сэ сощӏэж мыгъуэ жыхуиӏэу и пӏэм иумэзэхыхьат. Хьэмышх къупщхьэжь пэплъакъым, сыт къэхъуар? жаӏэу къыщӏэупщӏэным. И нэщхъыр зэхиукӏэщ. А зи щхьэми зи цӏэми нурыр къыщхьэщихыр буржуазием зэреплъу щытауэ жыхуаӏэм ещхьу, мо зэщӏэкӏэзызэу партсобранэм я пащхьэ нэхум ит Кӏэмисар хуеплъэкӏри, лӏы зэраукӏ щэхур утыкум кърилъхьащ. Уэ зыщыбгъэгъупщэжыну ухэтми, гуащӏэрыпсэу цӏыхубэм зы дакъикъи зыщамыгъэгъупщауэ ягу илъщ, щӏалэ. Зигъэпщкӏуурэ пэжыгъэм и джатэм зыкъригъэла щхьэкӏэ уи адэр кулак нэгъэсауэ зэрыщытар. Котляревкэ щыӏэ гъущӏ гъуэгум вокзалым тету харчевнэ бэджэнду иӏыгъащи, ар зы. Къуажэм дэту щхьэлышхуэ иӏащи, ар тӏу. Щӏэмылъ щымыӏэу зы тыкуэнышхуи къалэм щывиӏауэ ягъэхъыбарри, Кӏэмисар зыкӏи зыпэмыплъа, жэуап лъэпкъи зыхуимыгъэхьэзыра упщӏэт иджыпсту зыпэщӏэувари, зыри хужымыӏэу партсобранэм щӏэсхэм я пащхьэм къыщызэфӏэщэхащ. Пэж дыдэу Пщыгъэунэ а Хьэтимэт зи гугъу ищӏа харчевнэри иӏыгъат, а щхьэлышхуэри тыкуэнри иӏат. Ахэр трахыу факъырэ пэщмэн ящӏа нэужькӏэт мэлыщхьэ дыгъу щыхъуари. Бгъэдыхьэпӏи екӏуэлӏапӏи зыхуимыгъуэт властыщӏэм зыкӏэришытӏэным щхьэкӏэт а гъэхэм къыхуалъхуа и щӏалэ закъуэм нэхъ пролетарыцӏэ дыдэу къилъытэ Кӏэмисарыр щӏыфӏищари. Пщыгъэунэ ещхьу япэ къэсым зыхуагъэшым, зыхуагъэщхъыурэ властыщӏэ зыуфэкъам, дэгъуэгурыкӏуэну зи мурада кулак, середняк закъуэтӏакъуэ къэнахэр пӏэлъэ-пӏалъэрэкӏэ дапхъуэту щӏадзэжати, зыгуэр дапхъуэтыху и гур пӏэщӏабзэ хъум, зыгуэр къраӏуэкӏыху и псэм щыщ пыткӏуурэ икӏэм-икӏэжым Пщыгъэунэ тхьэмыщкӏэр гъуэлъри, махуищ нэхъ дэмыкӏыу дунейм ехыжауэ щытащ. Мыгъуэкӏэ фышх! Мыгъуэкӏэ фышх! жиӏэурэ и псэр хэкӏауэ жаӏэж тхьэмыщкӏэм. Ауэ зи гухэр властым ириуда ӏыхьлы ӏэулэдым хьэдрыхэ псалъэ жыхуаӏэм хуэдэу а щэхур яхъумащ нобэр къыздэсым. Нахуэрэ нэпцӏрэ яхузэхэмыху демократием и жьыр къыкъуэухункӏэ. Зэрыщыт дыдэр жыпӏэнумэ, и адэр пасэу зэрылӏар арат Кӏэмисар мы парт хыхьэным тезыгъэгушхуари. Зыми зыри имыщӏэжу, псоми псори ящыгъупщэжауэ къыщыхъурт, арщхьэкӏэ, мис, щыгугъи щыс, жыхуиӏэм хуэдэт ӏуэхур. Сытми, ар и къызытекъутэкӏэу къызытекъутауэ щытащ Кӏэмисар и парт хыхьэныр. Гъэщӏэгъуэныратэкъэ, а зыхамыгъэхьа партым нэхъри нэхъ лъагъуныгъэ гуащӏэ хуиӏэ хъуащ Кӏэмисар. Абы къыдэкӏуэуи зи теплъэр имыщӏэж и адэм хуиӏэ лъагъумыхъуныгъэр хуэдэ тӏощӏкӏэ хэхъуагъэнщ. А щӏэкӏуэтэным и зэран мащӏэ къызэкӏрэ сэ сызэрыцӏыкӏу лъандэрэ? Пионерым сыщыхыхьэм сыщӏэкӏэзызыр ямыщӏэрэ си дзэхэр зэтеуэу сыхыхьащ. Кӏэмсэмолым сыщыхыхьэм сынэхъыкӏэжт. А тӏум щыгъуэ къыщыспамыӏэтакӏэ, ящыгъупщэжыпауэ къыщӏэкӏынщ, жысӏати, иджы, мис. Жыладэм хуэдэу, моуэ шым тесрэ хужьыдзэр зытриупщӏатэурэ зэуапӏэм къыщаукӏатэмэ, бетэмал, сытым хуэдиз пщӏэ сиӏэу сахэтынут, итӏанэ сэ а иджыпсту сыкъэзылъагъу мыхъу хьэмышх къупщхьэжь сымэ. Жэщ сэбранэхэр. Мис абыхэм егупсысым и губжьыр нэхъри къызыщӏигъаплъэурэ Кӏэмисар жэщ къэс сэбранэ ищӏу щӏидзащ и адэр. Умыдыхьэшх, Гуащэпэж, алейкӏи умыдыхьэшх, къэгъазэ имыӏэу абы фшауэ фи гугъэхэр къраджэжурэ сэбранэ щащӏыф щыӏэщ мыдэкӏэ къэнахэм, тӏасэ. Зэращӏ щӏыкӏэри. Ар зэращӏ щӏыкӏэм уэлэхьи ӏэмал ӏэджи иӏэм. Ауэ Кӏэмисар а ӏэмал къомми хэткъым. Жэщым кӏыкъ жиӏэу сыхьэтыр пщыкӏуз щыхъум ирихьэлӏэу, гъуэлъыжт. Гупсэхуу гъуэлъыпӏэм зриукъуэдиерт, и нэхэр быдэу зэтрикъузэрти, гупсысэ къызыщӏэплъагъэххэр хьэршымкӏэ иукъуэдийрт. Иукъуэдийрти, дуней нэпцӏым щымыӏэу, икӏи щызэхамых мэкъ шынагъуэкӏэ едэ тхьэмыщкӏэр къриджэрт. Къриджэрт, игъэтӏыст, езыр жьэхэтӏысхьэжт, нэщхъкӏэ еуэрти, моуэ къыщӏидзэрт. Кӏэмыщтыкъ Пӏытӏрагу и къуэ Пщыгъэунэ. Уэ пкъы зэпту мы дунейм къытебгъэхьа сэ, уи къуэ закъуэ Кӏэмисар, сыноупщӏ. Апхуэдэ мэкъумэшыщӏэ унэцӏэ, адэцӏэ хъарзынэхэр уиӏэрэ пэт, емынэ лажьэм узэрихуэу Пщыгъэунэ цӏэр зыфӏебгъэщат уэ. Сэра мыгъуэкъым ар, жи Пщыгъэунэ зыщӏэкӏэзызэурэ. Хьэуэ, жыӏэпӏэ срагъэхуам Тхьэр согъэпцӏ. Псэлъэф сыхъунум сынамыгъэсу занщӏэу къысфӏащри ежьэжахэщ. Догуэ, къыщыпфӏащым къыбгурымыӏуа щхьэкӏэ, иужькӏэ къыбгурыӏуэ хъунутэкъэ зи нэхулъэр къызэкӏэщӏитхъ коммунизм нэхум дуней псор зэгуэр зэрызыщӏищтэнур, абы псомкӏи зегъэкӏун зэрыхуейр? Къэхъунур сыткӏэ пщӏэн? Къысхуэщӏа мыгъуэкъым, си щӏалэ. Нытӏэ иджы мис уи зэранкӏэ сэ компартым сыхагъэхьэкъым. Партым ухэмытмэ, Тхьэм щхьэкӏэ къысхуэгъэгъу, си къуэ закъуэ. Апхуэдэр ягъэгъукъым, лӏыжь. Нытӏэ мы къызащӏам и щӏыӏужкӏэ сыт мыгъуэ аргуэру? Си едэцӏэр зэсхъуэкӏынущ. Мис аращ а псом и щӏыӏужкӏэ уэсщӏэнур. Дауэ? Пщыгъэунэр Пщыгъэунэхъу сщӏынущ. Итӏанэ, итӏанэ абы къикӏыр уэ узимыкъуэжу аращ, си щӏалэ. Аращ? Сэ гурыфӏыгъуэу сиӏэр уэращ, Алыхьым урицӏыхумэ. Сэ сыатеистщ, ауэ зи гугъу пщӏым щхьэкӏэ щай уэстынукъым. Ар жиӏэщ, и адэр гъуэгыу иутӏыпщыжри, Кӏэмисар псом япэрауэ и ужь ихьащ едэцӏэр зэрихъуэкӏыну. Икӏи зригъэхъулӏащ а мурадыр. ӏулъхьэ-фэлъхьэ жиӏэми, Камыштыков Комиссар Пшигаунохович жиӏэу иту паспорт къыдихащ. Бжесӏатэкъэ, мыр нэхъ гуузщ, жысӏэри Гуащэпэж. Мис, уи нэгур зэхэуащ. Мызэ-мытӏэуи уи нэпс къызэрекӏуари слъэгъуащ. Ауэ щыхъукӏэ, зыгъэпсэху. Пщэдей жэщ сэ бжесӏэжынщ адэкӏэ къэхъуар. Нэхулъэф укъикӏ Гуащэпэж. Барбаринэ. Тобэ, тобэ, сымыщӏэххэурэ укъихутэжаи си пӏэ лъапэм. Дауэрэ ужея? ӏэфӏ дыдэу жоӏэ. Сыту фӏыт, ярэби, сыту фӏыт. Нтӏэ, къыпытщэрэ Кӏэмисар теухуа хъыбарым? Адэцӏэхъуэжыр зэрыбжесӏащи, Кӏэмисарым хъарзынэу зэфӏигъэкӏат. Ауэ япэм и къыщӏэмыдзапӏэмкӏэ къызэрыщӏидзар фӏыуэ къыгурыӏуэжати, иджы ӏуэхум нэхъ губзыгъэу бгъэдыхьэну мурад ищӏащ. Абы и ӏэмалу щыӏэр зыт, Бэрэкъзехьэ къуажэм дэс къулыкъущӏэ цӏыкӏу псоми я къулыкъупсэхэр зыӏэщӏэлъ Хьэж Къасым дотэ зыгуэрурэ гъуэнэгъу зыхуэщӏын хуейт. Зы къом лъандэрэ тӏысыжауэ щыс щхьэкӏэ, къуажэм унафэу щащӏу хъуам мыхъур тезыгъэуэжыр арат, Хьэж Къасым дотэт. Зэрыкъуажэу ящӏэрт ар апхуэдэу щӏыщытым и щхьэусыгъуэр. Район псом я тет Хьэж Батыр Матутович хъужыр Хьэж Къасымдотэ и малхъэт, и шыпхъу нэхъыщӏэ дыдэм и лӏыти, Бэрэкъзехьэ къуажэм къулыкъу щагуэшын сыт хъумэ, дирижёр нэхъыщхьэр арат, Хьэж Къасым дотэт. Жыпӏэнуракъэ, Бэрэкъзехьэ къуажэр дэнэ къэна, районым къулыкъущӏэрэ тхъапӏэ ӏэнатӏэ щызыӏыгъыу хъуар, ӏыхьлыгъэрэ благъагъэ къуэпскӏэ зэкӏуэлӏэжыр арат, Хьэж Къасым дотэт. ӏуэхушхуэ мыгъуэратэкъэ,

Пэжу, зы закъуэ къыхуэнэжат. Нэхъыщӏэхэр щызэбграхым я кӏэлъынацӏэу щысурэ зи гурыгъ ижауэ пщӏантӏэ нэщӏышхуэм къыдэна Барбаринэ. Шхужьыгуэт. Африкэ пхащӏэм къраша фӏэкӏа умыщӏэну шыуаныщӏэр и щӏыфэт, а псом ящӏыӏужкӏэ Кӏэмисар нэхърэ илъэс зы хыблкӏэ нэхъыжьт. А, зэрыхъу хъунщ. жеӏэ, мо игъащӏэм емыфам зы аркъэ стэчаныжьыфӏ щхьэпредз, и нэхэр быдэу еуфӏыцӏри, апхуэдиз щӏалэ къулыкъущӏэ къом къызыпакӏухьа Барбаринэ хъужыр къешэм уэлэхьи, Кӏэмисар. Партхыхьэныр апхуэдизкӏэ къыӏурыблати, Барбаринэ дэнэ къэна, зоопаркым исхэм я нэхъ лъагъугъуей дыдэр къыпхуигъэшэнут, уэлэхьи абы щыгъуэ Кӏэмисар. Барбаринэ къызэришам Кӏэмисар и гъащӏэм зэуэ зыкъыдегъазэ. Щитовод къызэрыгуэкӏ цӏыкӏуу щытар бухгалтер къуэдзэ ящӏ, Волгэ тӏорысэжьыфӏ гуэрым къохутэ, илъэс зыбжанэ ипэкӏэ къыхуӏуаудауэ щыта и дзэ пэфӏэнитӏыр дыщэдзэу хуӏурагъэлъхьэж. Ти, ауэрэ, тогушхуэ, партым хыхьэну зэрыщӏэхъуэпсыр Барбаринэ жреӏэ, Хьэж Къэсым Дотэ кӏэщӏеутӏыпщхьэри. Ар зэхэзыха Хьэж Къэсым Дотэм ӏэгухэр зэтригъауэурэ егъэщӏагъуэ. Догуэ, апхуэдэ цӏэ иӏэ пэтрэ партым хамыгъэхьауэ ара иджыри къэс а ди малъхъэр? Уэлэхьи, нэгъабэ хагъэхьам якӏэщӏэдгъэхьэжынщи, хуейуэ щытмэ, шейщӏэтым илъу партбилетыр къыхуезмыгъэхьмэ. Берчэту псэлъэныр и хьэлт.

Сэ сыщыӏэу зы щхьэкӏэ умыгузавэт уэ си малъхъэжь цӏыкӏу, узэрыхуей дыдэм хуэдэу псори зэфӏэдгъэкӏынщ. Апхуэдэурэ псалъэ щхьэкӏэ псори зыфӏэлӏыкӏыу жыхуэтӏэ Хьэж Къэсым Дотэ дыдэри Хьэмышх къупщхьэжьым и бзэм щымэхъашэрт. ӏэпэ угъурсыз зэриӏэри чристальнэу чистэжь къыхужаӏэу зэрыщытыр, къыкӏэщӏэтхыхьу хуежьэмэ куэд къызэрырищӏэфынур ищӏэжт. Арати, махуищыр дэкӏри, Хьэмышх къупщхьэжьыр пэж дыдэу санаторэ кӏуащ, мастэнэм къызэрыпачам ещхь, и узыншагъэм иригъэӏэзэну. Нарцанэ и ӏэшэлъэшэ дахэм морально чистэу лӏыгъуабэ дэхуэха гуэр къыщилъыхъуэу, иужьрей партсъездымрэ иджырей оппортунистхэм я хъуэгъэщагъэхэмрэ теухуа парт-дискуссие гупсэхуу дригъэкӏуэкӏыну. Етӏуанэ удын. Хьэмышх къупщхьэжьыр ежьэу махуищ дэкӏа нэужь, партбюрор зэхуашэсщ. Пылъхьэн щымыӏэу Комиссар Пшигэуноховичым рекомендацие иратри, къыкӏэлъыкӏуэ махуэм партсобранэр зыхуашэсащ. ӏуэхур зытетыр псоми ящӏэрт. Ябзщ, ядри ягъэтӏылъыжащ жыхуаӏэм хуэдэти, апхуэдэ ӏэджи зи нэгу щӏэкӏа партыжьхэр къэтэджыурэ Кӏэмисарым щытхъупсыр трагъэлъэдащ. Апхуэдизу яхузэрымыгъэгъуэтрэ щӏэгъэщхъуэжауэ къыщытхъурти, Кӏэмисар кӏуэ аракъэ, и нэпсым къызыпижыхьарэ Интернационалыр къыхидзэным нэсауэ утыкум ит. Апхуэдэу щытхъухэм щытхъухэурэ икӏэм-икӏэжым щытхъулъэр нэщӏ хъууэ ӏэрыӏэтым ӏуэхур щынэс дыдэм ирихьэлӏэу мо меданкӏэ щым зэщӏэхъуа собранэр къыдэскӏэу щӏыбагъыбжэр жьгъу-у-у-ут! жери зэӏукӏащ. Токкӏэ ягъэзам хуэдэу псоми зэуэ загъэзащ абыкӏэ. Санаторэ щыӏэу я гугъа хьэмышх къупщхьэжьыр шынагъуэу щӏэгуфӏыкӏыу бжэӏум къитт. Парт собранэ лъагэм привет! жиӏэри тӏэкӏу кърихьэхыжамэ, ди жагъуэгъу кӏэуфӏыцӏ гуэрхэм я сэлам зэхыкӏэм ебгъэщхь хъуну пӏэрэт жыпӏэу и ӏэижьыр иӏэтащ. Привет! жари собранэр зылӏ и быну къызыщӏэтаджэщ, я ӏэхэр яӏэтщ, яхуэмыӏыгъ хуэдэ къекӏуэтэхыжри, а зи гугъу сщӏауэ зи цӏэр къисӏуэнкӏэ сызыщымэхъашэ сэлам ехыкӏэм ещхьу Хьэмышх къупщхьэжьым зыхуагъэзащ. Псори фызогъэгуфӏэ, Хьэжбатыр Матутович исыкӏащ, жыхуиӏэу и ӏэр ищӏри Хьэмышх къупщхьэжьыр щӏэфиихьыжащ. Зэхахар пэж дыдэрэ ягъэунэхухэу арарэ яхузыхэмыгъэкӏыу партыжь къомыр зэхэтт. ӏуэхур зытетыр Хьэмышх къупщхьэжьым зэуэ къыгурыӏуэжри, жиӏар тхьэрыӏуэ псалъэкӏэ щӏегъэбыдэ. Мо псоми къытхэплъэу къытщхьэщытым и цӏэкӏэ соӏуэ, жысӏам пцӏы лъэпкъ хэмылъ. Зэнзэныпсу къабзэ ди партым зыкӏи хуэмыфащэу хагъэхьауэ щыта хьэжь вакъэжьышх Хьэжбатыр Матутовичыр икӏэм-икӏэжым трагъэкӏащ. Ура, товарищи! Партыжьхэр худэплъеящ Хьэмышх къупщхьэжь тхьэрыӏуэ псалъэ щыжиӏэм зи гугъу ищӏам. Къащыдыхьэшхрэ къахупыгуфӏыкӏрэ зэхэгъэкӏыгъуейуэ псоми къахуеплъыхт гуащӏэрыпсохэм я адэ дыщэр. И нэр нэхъри щӏиукъуанцӏэри Ура, товарищхэ! къажриӏауэ къыщыхъуащ абыи. Къащыхъури, зыжьэу мыдрейхэми здаӏэтащ, Ура! Кӏэмисар зи лъэныкъуэ хъунур имыщӏэу утыкум къинат. Парт псом и адэм къадиӏыгъауэ къыщыхъуа Урам абы и мурад псори къызытрикъутэрт. Хьэжбатыр Матутович трагъэкӏамэ, Хьэжкъасым дотэ хьэблэ лӏыжь цӏыкӏу къудейуэ къыщӏидзыжынут. Абы фӏэлӏыкӏ имыӏэжмэ, мы иджыпсту къыщытхъуа партыжь къомым къыхужаӏэ щытхъупсхэр тралъэщӏэжурэ я зэзхэр къытракъутэнут. Ар дыдэращ къэхъуари. Партым и хэщӏапӏэ къабзэм лъэфӏейкӏэ къыщӏыхьэну хэт кулак щылъхум, коммунизмым хуэкӏуэ ди гъуэгуанэ захуэр зыблэзышыну хэт буржуа пыудахуэм, псэукӏэ дахэр зыухуэхэм къыткӏэщӏаутӏыпщхьэну хэт цӏыху мыхьэнэншэм нэлат, жиӏэри Хьэмышх къупщхьэжьыр къахэгуэуащ, чутыр мыхъужамэ, Кӏэмисар партым хэзгъэхьэ пэта къомым. Нэлат! Нэлат! Нэлат! жаӏэурэ зыжьэу зыщӏэгуэуащ парт собранэр. Къэмэхауэ унэкум илъ кулак щылъхур къагъанэри, хъыбарыщӏэм къаруущӏэ зыхилъхьа партыжьхэр зэуэ зэбгрылъэтащ агитацэ гуащӏэ ирагъэкӏуэкӏыну. Районым хуэфащэ унафэщӏ хахыхукӏэ цӏыхубэр зэбгрымылэжьыкӏыу сакъыныгъэр яхъумэным, компартым нэхъри гъунэгъу зыкъыхуащӏыным гуащӏэрыпсэухэр къыхураджэну. Кӏэмисар зыкъыщищӏэжам, пхъэнкӏакӏуэ лъэсакӏуэу къуажэ клубым щылажьэ Хьэкӏуцыц и закъуэт къыщхьэщытыр. Фӏыуэ щӏикъузыкӏыу тряпкэ фӏэишхуэр къызэрихыжа пэгуным иӏэбэурэ абы псы гъуэбжэфӏ триутхэрт Кӏэмисар. Хьэкӏуцыц и нэгум къызэрыӏуплъэу, Кӏэмисар и гур тӏэкӏуи къызэфӏэнэри, зэуи къызэрыгъуэтыжащ. Абы къыгурыӏуащ цӏыхубэм зэи укъызэрамыбгынэнур, гува-щӏэхами абы и хъуэпсапӏэм гъуэгу зэригъуэтынур. Партбилет плъыжьыр и гуфӏакӏэм дэлъу и щхьэгъусэм зэрыхуэкӏуэжынур.

къопэгэкӏыу, ухаутэу щытыху лъагъуныгъэр нэхъри къызыщӏэплъэу жаӏэ. Е ара, е ерыщагъри абы хыхьэжа? Сытми, Кӏэмисар компартым хуиӏэ лъагъуныгъэр нэхъри къэпщым къэпщурэ жэщкӏэрэ имыгъэжеиж хъуащ. Иджы абы собранэ ищӏыр и адэратэкъым, Хьэмышх къупщхьэжьт. И нэр быдэу иуфӏыцӏт, къриджэрт,

Кулак хуэмэбжьымэу сэ зы налъэ ныкъуи къыскӏэрынакъым, Хьэтӏимэт. Си лъэхъуамбэшхуэм щыщӏэдзауэ си щхьэпхэтӏыгум нэс сыгуащӏэрыпсэу зэфэзэщ. Угуащӏэрыпсэу зэфэзэщмэ, а нэхъ къулей дыдэу районым ис Хьэрэмышхэ я пхъур къэпшаи? Губжьи гукъани хэлъу къриутӏыпщащ Хьэмышх къупщхьэжьым абы. Уэр нэхърэ ӏэджэкӏэ нэхъыжьрэ пэт? Илъэсибл къудейщ зэрынэхъыжьыр. Сэри илъэсибл къудейт абы нэхърэ сызэрынэхъыжьыр. Барбаринэ къыумышэу сэ сыкъэпшамэ, партым укъыхэцӏыукӏыу ухэтт иджы? Уи насыпыр уи ӏэкӏэ пкъутэжар. Уэлэхьи, мис ар сигу къэмыкӏа мыгъуэ. Ярэби, зыгуэрурэ дгъэзэкӏуэж мыхъуну пӏэрэ ар, Хьэтӏимэт? Хуабжьу зигъэтхьэмыщкӏафэурэ щӏэупщӏащ Кӏэмисар. Лӏо щӏэмыхъунур? Ар игъэкӏыж, сэ сыкъаши зэфӏэкӏащ. Партым ухэмытмэ, махуэ и фыз ибгъэкӏыж хъунущ. Ауэ сэ сыкъапшэрэ партым ухыхьэмэ, апхуэдэ лимит уиӏэжынукъым, ари зэгъащӏэ. Сиӏэжынуи сыхуейкъым! ину къыхэкӏиикӏащ Кӏэмисар и полит пщӏыхьэпӏэм. Сыт, ӏей, узыхуэмейр? жиӏэри къепсэлъэкӏащ, и дзэ протезхэр стэчаным ирилъхьэжарэ Кӏэмисар ищӏэнум пэплъэу къыбгъурылъ Барбаринэ. Хъер ухъу, мыдэ зы пщӏыхьэпӏэ гуэр слъэгъуауэ аращ. Жиӏэщ, буржуазием хуагъазэ хабзэр зи псэр нэгъуэщӏым щыгугъа Барбаринэ хуигъазэри, Пхъ-хъ-хъ! Пщӏыхьэпӏэм и етӏуанэ серием Кӏэмисар хыхьэжащ. Сэри тӏэкӏу сыщхьэукъуащэрэт, жызоӏэ Гуащэпэж. Пщэдей жэщ пхуэсӏуэтэжын зы къом игъэхъэнущ иджыри а Кӏэмисар. Аращи, Пщӏыхьэпӏэм я нэхъ дахэр плъагъуну. Партым и хьэтыркӏэ. Укъэсыжа си гугъэщ, Гуащэпэж. Сыту фӏыт, ярэби! Гъэщӏэгъуэн дыдэр къыщыхъунур дяпэкӏэщ, ауэ щыхъукӏэ, къэдаӏуэ. Атеизмым сыт хуэдизу лъэныкъуэкӏэ уӏуимышами, Алыхьыр уи фӏэщ ирихъуну пхурикъунтэкъэ мы зыр? Зэрыщытыпсу нэхуапӏэ хъуащ а ныжэбэ кӏуам ныбжесӏэжа пщӏыхьэпӏэр, Гуащэпэж. Зыӏэзыбжьэу жыхуаӏэм хуэдэу кӏэмисарым Баринэр иригъэкӏыжащ. Бын здагъуэтатэкъыми, абы нэхъ тыншыж ищӏащ суд ӏуэхухэр. Барбаринэ тхьэмыщкӏэр Табущхьэщэщкӏэ елъэӏуай, игъэшынэну хуежьай, зиукӏыжын хуэдэури зищӏай, арщхьэкӏэ парт ерыщагъкӏэ гъэнщӏа кӏэмисарым ауи къыфӏэӏуэхуакъым къыщхьэщыжын лъэпкъ къызыхуэмына Барбаринэ жиӏахэри ищӏахэри. Абы ирихьэлӏэу Хьэмыш къупщхьэжьыр районым блашри къалащхьэм щыӏэ министерствэ гуэрым яшэм уэлей къулыкъу хъарзынэ иӏэу. Ар зэрызыхихыу зэуэ зищтэри кӏэмисару плъагъури Налшыч ӏэпхъуащ. ӏэпхъуэщ, къалэ сымаджэщыр бухгалтер къуэдзэ хуейуэ зыхихати, абы увщ абыми, пщыхьэщхьэ къэскӏэ Хьэмышх къупщхьэжь щылажьэ унэ лъагэм и щӏыхьэпӏэбжэр ихъумэу щӏидзащ. Зэри, тӏэури зэгуэрт. Ауэ пщыхьэщхьэ къэс мо щӏалэ нэщхъыцэ дамэдуушхуэр министерствэм и гупэм къыӏухутэу зылъагъу мылицэхэм гурыщхъуэ къыхуащӏу хъуат, террор мурадкӏэ къулыкъущӏэ гуэрым къещэу. Ауэ мазэ нэсауэ я деж щылажьэ фыз хэкӏуэтар ӏуишыжурэ щалъагъум, зэанэзэкъуэу къыщӏэкӏынщ, жаӏэри якӏэрыкӏыжащ. Пэж дыдэу я ныбжьрэ я теплъэкӏэ ӏуэхум убгъэдыхьэмэ, Кӏэмисар Хьэмышх къупщхьэжьым и къуэу фӏэкӏа зэрыпщӏэн щыӏэтэкъым. Ауэ а зэщхьэщыкӏыныгъэшхуэм гу лъызымытэрэ лъызытэну хуэмейрэ езы Кӏэмисар фӏэкӏа щыӏэу къыщӏэкӏынтэкъым. Дуней гуфӏэгъуэр иӏэрэ зыгуэрхэм ӏэщӏахынкӏэ шынэ хуэдэ абы Хьэмышх къупщхьэжьыр къиуфэфыхьт, и цӏэ лейри и цӏэ дыдэри къигъэнауэ Фатӏимэкӏэ еджэрт. Дэри дяпэкӏэ апхуэдэу дегъаджэ Гуащэпэж абы. Емыкӏущ икӏи гуэныхьщ Кӏэмисар апхуэдизу игъэлъапӏэ и къэшэным Хьэмышх къупщхьэжькӏэ уеджэну. Хъункъэ? Уупсэу. Фатимэкӏэ еджэ щхьэкӏэ Кӏэмисар зэм-зэмкӏэрэ щыгъупщэжт а къыбгъурытыр зэрыбзылъхугъэр. Моуэ-щэ, шуудзэхэр зэбграгъэкӏыжыху, шы къепсых жыхуаӏэр имыщӏэу Буденнэм и дзэм хэта командирыжь гуэр фӏэкӏа умыщӏэну и лъакъуитӏыр ӏушабзэрэ езыр лъэбакъуэхъу хъужауэ шыхъужь зекӏуэкӏэт. Макъыжьт. Къэмыкӏыпарэ ямыупсыпарэ зыхэгъэкӏыгъуейуэ пащӏэ хъарзыни, иджырей парламентарие гуэрхэр уигу къигъэкӏыжу жьакӏэфӏ тӏэкӏуи тетт. Щауэщӏэмрэ нысащӏэ цӏыкӏумрэ зэрызэрышари зэрагъэлъэпӏари зыщӏэр тхьэмрэ тхьэпэлъытэ гуэрхэмрэ я закъуэщ. Ауэ пцӏы зыхэмылъыжыращи, Кӏэмисаррэ Фатӏимэрэ нэчыхь къабзэ ирагъэтхауэ зэрызэдэпсэурэ мазэ зытӏущ хъуакӏэт. Апхуэдизу зыщӏэхъуэпса партым хыхьэри, Кӏэмисар зэрыжаӏэу и нэгум щӏэлъыр и лъэгум кӏуагъэххэт. Къалъхуу, зыгуэр къыгурыӏуэу зэрыхъу лъандэрэ хьэмцӏыракӏэм хуэдэу и автобиографием тета а щхьэл зэпыту кӏуэнымрэ щӏэпӏэ щӏэкӏуадэр къызыхуэкӏуэн а тыкуэнымрэ зейуэ щытар кӏэмисар и адэ къуэш Кӏэмыщтыкъ Пщыгъэунэщ. Пщыгъэунэ щэщӏ гъэхэм дапхъуэтри ягъэкӏуэдауэ абы лъандэрэ хъыбар лъэпкъи иӏэжкъым. Кӏэмисар и адэр Кӏэмыщтыкъхэ Пщыгъэунэхъущ. Ар езыр къулейсызым къыщымынауэ факъырэ ӏускӏэ псэуа лӏыщ, и цӏэм ещхьыжу пщыжь уэркъыжьхэр дунейм трилъагъуэ хъууэ щытакъым, зэкъуэхуауэ къиубыдурэ абыхэм ящыщ куэд зэтриукӏащ. Мис апхуэдэу иту документ нэпцӏ Фатӏимэ и лӏым къыхудихщ, щӏалэгъуалэр зэмыгупсысыпхъэ емыгупсысынымкӏэ министерствэщӏэ къызыӏуахам, министр къуэдзэ зыхыбл иӏэти, абыхэм ящыщ зыуэ игъэуври, ар и щӏыкӏэу ди бгырыс республикэм къыщыунэхуат, гукӏи псэкӏи, лъыкӏи, лыкӏи къупщхьэкӏи партым хуэпэж коммунист унагъуэщӏэ. Кӏэмисар дуней гуфӏэгъуэр иӏэти, кӏуэ аракъэ, и статусыщӏэм къезэгъын хуэдэу зэрызищӏынур ищӏэжтэкъым. Жэщыр хэкӏуэтэху партым и вожд гуэрым и псэукӏам теухуауэ тхылъ щӏиджыкӏти, нэху щыуэ пщэдджыжьым министерствэ дэкӏуеипӏэм щыдэкӏуейкӏэ абы дэкӏуейр мыКӏэмыщтыкъ Кӏэмисару атӏэ зи биографие щӏиджыкӏа вождрауэ къызыщигъэхъут. Апхуэдэу къызыщигъэхъут, дэкӏуеипӏэ лъагэм и щхьэм къытеувэрти, и щӏагъым щызыблэкӏ цӏыху цӏыкӏухэм елъытауэ езыр зэрыщэджащэм ирипагэу зыкъомрэ къытетт. Псори хъарзынэт. Псоми гухэхъуэгъуэ ин кърат Кӏэмисар. Ауэ гугъуехьышхуэ тезыгъэлъу есэнкӏэ ӏэмал зыхуимыгъуэтыжыр жэщым щыщу щхьэгъусэм и гупэ хэлъын хуейуэ къыщыхудэкӏ зэманырат. Нысащӏэр жэзым къыхэщӏыкӏа статуе щӏыӏэжьым ещхьти, зришэкӏыхукӏэ кӏуэ аракъэ, щауэщӏэр игъэкӏэкуакуэрт. Нэхъ ӏуэху ехьэжьа гуэрхэр уигу къыхуэзыгъэкӏын бзылъхугъэ нэщэнэ гуэрхэр щыбгъуэтын дэнэ къэна? Мыхъужыххэми къытхуэгъэгъу, кхъыӏэ, Гуащэпэж, мыхъужыххэми моуэ тӏэкӏу зэдэхэщӏэн щабапӏэ е хуабапӏэ къыхукӏэрыгъуатэртэкъым. А нысащӏэкӏэ дызэджэм езыми игу къэкӏыххэу гу лъыптэртэкъым парт ӏуэхухэм утехьэулеикӏ щӏэхъун зыгуэр къэхъункӏи щыӏэнкӏи хъуну. Псори, псори партым щхьэкӏэ, арат Фатӏимэ и девизыр. Ар къищӏа нэужь, коммунист нэсым и ерыщагъыр хэлъыхэти, Кӏэмисар зэи игъэпӏейтеижакъым, зи нэхуапӏэхэри, зи пщӏыхьэпӏэхэри идее инхэм зыщӏащтауэ псэу Фатимэ Бердовнэ. Пӏэ дзажэм телърэ нысащӏэ цӏыкӏум и революционер пырхъ макъым щӏэдэӏуурэ жэщ ныкъуэхэм деж Кӏэмисар хыхьэжт дунейпсо империализмым лӏэн-къэнэну пэщӏэт вождь инхэр къыщыпэплъэ пщӏыхьэпӏэ ӏэфӏхэм. Кӏэмисар тхъэжыгъуэшхуэр щигъуэтыр и кабинет гъэщӏэгъуэныщэрат. Бжэр зыӏупхыу узэрыщӏыхьэрауэ, вождхэр къыппежьарэ ущрагъэблагъэу къыпщыхъут абы. Я сурэтхэр, статуеткэхэр адкӏэ-мыдкӏэ къыдэплът, къыкъуэплът. Кӏэмисар зыбгъэдэс стӏолышхуэм шухьэ щӏыху дахэ тебзат, и зы къуапэм сыт щыгъуи Маркс и тхылъ зыбжанэ телът, адрей къуапэм Ленин и тхылъ щхъуантӏэшхуэхэр тезт. Ярэби, Кӏэмисар, мыбы теухуауэ Маркс жиӏар пщӏэуэ пӏэрэ? жыпӏэу зыгуэр щхьэкӏэ уеупщӏамэ, абы жэуап къызэрыгуэкӏ зэи къуитынутэкъым. Мыпхуэдэут къызэрыбжиӏэнур. Карл Маркс и тхылъ зэхуэхьэсахэм ящыщу епщыкӏубланэ томыр къапщтэрэ, тӏощӏрэ езанэ сатырэм къыщыщӏэдзауэ Щэщӏрэ ебланэм нэс, мис мыпхуэдэ жэуап итщ а узыщӏэупщӏэм теухуауэ. Апхуэдэу зэрыщытым щхьэкӏэ Кӏэмисар псори къызэреджэр энциклопедие лъэрызекӏуэт. Абы ину иригушхуэрт, Тӏэкӏу зыпхуэзгъэщӏэгъуэным щхьэкӏэ зы терминыжьыфӏ къэзгъэсэбэпынщ сэри Гуащэпэж, апхуэдэ уникум къигъуэту партым къыхэзыша и щхьэгъусэри.

ауэ гъэщӏэгъуэнратэкъэ, я нэщхъыр зэхэукӏарэ, дунейр зытезыӏыгъэр езыхэра къыпщагъэхъуу, махуэ псом кабинет дахэшхуэхэм щӏэст машинкэхэр пӏалъэ-пӏалъэкӏэ ягъэкӏыргът, я стӏолхэм телъ тхылъымпӏэхэр щӏэмычэу ягъэщхъыщхът, зэблагъэтӏылъыкӏт. Кӏэмисар апхуэдэ зыгуэри ищӏэртэкъым. Махуэр зи кӏыхьагъым партым и вождхэмрэ и классикхэмрэ я тхылъхэр щӏиджыкӏыу, хуэсакъыпэурэ къэрэндащкӏэ щӏитхъэу, тхылъымпӏэ цӏыкӏухэр дилъхьэу щыст. Мыдрейхэм ящӏэм хуэдэ гуэр уэри щхьэ умыщӏэрэ? жиӏэу тегушхуэу Кӏэмисар ар жезыӏыфыну зы цӏыху, а министерствэр дэнэ къэна, ар зи жьауэм щӏэтыж ӏуэхущӏапӏэ нэхъ лъагэхэми щылажьэртэкъым. Псори фӏэлӏыкӏт. Фӏэлӏыкӏыу къэнэжтэкъым, щышынэхэрт. Маркс и «Капитал» ӏэплӏакӏуэмрэ Ленин и тхылъ ӏэтэмрэ я зэхуакум къыдэплъу кабинетышхуэм щӏэс лӏы дэмэду шынагъуэм. Зэхъуэкӏыныгъэ. Кӏэмисар и гъащӏэр апхуэдэу нэбэнэушэ дахэм хэт хуэдэу екӏуэкӏыну къыщӏэкӏынут адыгэм Горбачокъуэ зыфӏэтщауэ щыта а комбайнёр щӏалэр генеральнэ секретарь мыхъуамэ. Абы и зэхъуэкӏыныгъэр япэ щӏыкӏэ жьыбгъэу къыкъуэууэ итӏанэ борэн зыкъимыщӏыжамэ. А жьыбгъэр къыздиукӏа лъэныкъуэм теухуауэ нобэ зэхуэмыдэ ӏэджэ ӏэджэм жаӏэ, дэтхэнэм жиӏэр уи фӏэщ пщӏын. Шэч зыхэмылъыжыращи, а жьыбгъэм къыкӏэлъыкӏуа борэнхэр ноби увыӏэжыркъым, увыӏэнуи ягу илъ хуэдэкъым. Тхьэм ирещӏи, лӏэщӏыгъуэ зыбжанэкӏэ МЧС-м хузэтехыжыну къыщӏэкӏынукъым а борэным я лъэужьхэмрэ я ӏэужьхэмрэ. Мис абыхэми Кӏэмисар и ӏуэхухэр адэкӏэ зэрыхъуами пщэдей жэщ дытепсэлъыхьынщ Гуащэпэж. Иджыпсту зэрыжаӏэу лэу, лэу. Лӏыгъуабэ. Жэщырыпщыфӏ апщий Гуащэпэж. Тӏэкӏуи укъепэсауэ укъыщыкӏуэжакӏэ, шэч хэмылъу ныжэбэ кӏуам зэхэпхахэм къыпыщэным ухуопӏащӏэ уэ Гуащэпэж, пэжкъэ? Атӏэ щӏызодзэж. Икӏэщӏыпӏэкӏэ щӏызодзэж. Хэт и гущхьэ лъапсэм къэкӏынт, мис мы щӏыр и пӏэм иту мо уафэр къыщхьэщытыхукӏэ

Армырмэ, уи псэ тӏэкӏур къащти, си яужь ниувэ къызжепӏэнкӏэ сошынэ. Хъунщ. Афӏэкӏа я гугъу сщӏынкъым. А Горбачокъуэмрэ ефэн тӏэкӏур и мыхьэрэму абы къыпэщӏэта лӏы дэгъуэшхуэ дунейр зэӏызыщӏэу зи гури зи ӏэри хъарзынэу хэзытхьэщӏыкӏыжамрэ. Партыратэкъэ-тӏэ Кӏэмисар дежкӏэ мы дунейм щынэхъыщхьэр? Аратэкъэ и гури и псэри и псори зэтар. Мо зы илъэс хуэдэкӏэ узэӏэбэкӏыжмэ, ар сыт хуэдэ зауэми пхухыхьэнут партым и идеехэм щхьэкӏэ. И анэ къилъхуар хуэукӏыжынут, а и партым жиӏэхэм шэч къытрихьэу къищӏэмэ. Ауэ гъэщӏэгъуэнратэкъэ, ӏэпщэрыбанэхэмрэ баргъэ-сыргъэхэмрэ щызэрынэгъэс щыӏэу екӏуэкӏ зэхъуэкӏыныгъэ бэнэныгъэ къомым яхэмыхьэу зэкӏэ зэщӏэдэӏукӏмэ нэхъыфӏу къилъытащ Кӏэмисар. Зэрыбжесӏащи, абы сытым щыгъуи мыхьэнэшхуэ иритт цӏыхубэм жаӏэм. Ауэ цӏыхубэм зэкӏэ зыри жиӏэртэкъым. Цӏыхубэр езыри зэщӏэдэӏукӏщ, зэщӏэдэӏукӏри зэуэ умэзэхат. Арщхьэкӏэ умэзэха зэпыту ущигъэтынт зэман утхъуам. Хуэм-хуэмурэ къэуӏэбжьу щӏадзащ а цӏыхубэ жыхуаӏэжым. Иужькӏэ шынапэурэ къэхъукъащӏэхэм тепсэлъыхьу хуежьахэщ. Ауэрэ я макъхэм зрагъэӏэтым зрагъэӏэтурэ уэху, Алыхь! къаӏэрыхьэр халъхьэрэ къыхамыхыжу къаублащ. Апхуэдизу макъ хэӏэтыкӏарэ псалъэ ткӏыбжь къыхэщыпыкӏакӏэ зэгуэрым цӏыхушхуэу ди гугъахэр къафӏэмыӏуэхуу утыкушхуэхэм щыщӏагъэлъэлът, игъащӏэкӏэ жыпӏэ мыхъуну къытфӏэщӏу щытахэр щытрагъэлъалъэрти, кӏуэ аракъэ, псори зы махуэ зэтехъуэу Цицерон защӏэ зэтехъуауэ къыпщыхъурт. Комиссаррэ и щхьэгъусэмрэ зы цырхъ къамыгъанэу щӏэдэӏут абыхэм теухуауэ жаӏэ псоми. Фатимэ апхуэдизкӏэ яхуэзыгуэпт партыр хэзыутэхэми, къапхъэн зыубыдар зыпызышхыкӏыну хэт дыгъужьыжь хуэдэт, жэщкӏэрэ и дзэр зригъэшхыу пӏэм хэлът. Псом нэхърэ нэхъ ӏейуэ ар зыгуэзыгъэпыр апхуэдизу гурэ псэкӏэ партым и телъхьэу щыта, апхуэдизу лъаӏуэрэ ӏункӏэу абы къафӏыхыхьа Кӏэмисар мы екӏуэкӏхэм теухуауэ екӏи фӏыкӏи зыгуэр зэрыжимыӏэрат. Апхуэдэу зэманыр кӏуэм къэралыгъуэшхуэр дыгъэм ещхьу зыщӏэзыгъэнахуэу жыхуаӏэу щыта Парт закъуэм и ӏуэхур нэхъри нэхъ зэрызыӏыхьэм ирибампӏэм-ирибампӏэурэ икӏэм-икӏэжым бампӏэ узым ихьащ, къэмылэджэжу абы и сатырхэм хэта дызыдарэзыуэ Фатимэ цӏэ дахэр зыфӏэтща Хьэтимэту Хьэмышх къупщхьэжь цӏэмкӏэ нэхъ къацӏыхуу щытар. Фатимэ и дзэ зытегъэуэ макъыр зэхимыхыж хъуа нэужь, Кӏэмисар жэщкӏэрэ гупсэхуу зэпилъыту, анализ ищӏу щӏидзащ, Тхьэуи, динуи иӏа компартым япэ хужаӏэу щытахэмрэ иджы хуагъэфащэхэмрэ, и вождхэм япэм хъуэхъуу хуагъэшахэмрэ иджы хъуэну кӏэлъаутӏыпщхэмрэ. Егупсысым-егупсысым, зригъапщэм зэпилъытурэ жэщ гуэрым абы къыгурыӏуащ ар коммунист нэсу зэрыщымытыжыр, коммунист мычэ-мыфэ жыхуаӏэм и щытыкӏэм зэрихьар. Ауэрэ митингхэм кӏуэм, жаӏэхэм щӏэдэӏум, анализ зыкъищӏыжурэ мычэ-мыфэ щытыкӏэм икӏри Кӏэмисар нэгъуэщӏ щытыкӏэм ихьащ. Езым абыкӏэ зызыхуиумысыжыну шынэ щхьэкӏэ Кӏэмисар икӏэм-икӏэжым къыгурыӏуащ Компартым къыдекӏуэкӏ уз зэрыцӏалэхэм ящыщ зы абы къызэрефыкӏыр. Оппортунизм. Арат зэреджэр а диагноз шынагъуэм. Гъэщӏэгъуэнратэкъэ, Кӏэмисар зы мащӏэкӏи зыщидзеину хэттэкъым а узыфэм. Зыщидзеин дэнэ къэна, узыр хигъэтӏасэм хигъэтӏасэурэ зы жэщ гуэрым абы къыгурыӏуащ, къэгъазэ имыӏэу ар компартым и платформэм зэрытекӏыпар, антикоммунист зэрыхъуар. Сау Сэлимэт. Митинг гуэрым къыщицӏыхуауэ абы и нэӏуасэт Хьэтимэт зыгуэркӏэ игу къигъэкӏыжу бзылъхугъэ мыжь-мыщӏэ гуэр. И нэхэр пӏэлъэ-пӏалъэрэкӏэ къызэрихъуэпскӏыкӏым тепщӏыхьмэ, абы компартым и ӏуэху лъэпкъ зыхэмылъ нэгъуэщӏ диагноз гуэрхэри иӏэу къыщӏэкӏынут. Ауэ лӏо пщӏэнур, апхуэдэ диагнозхэри зэкӏупс зэман щыӏэщ. Мы зэманри апхуэдэхэм ящыщу къыщӏэкӏынти, Компартыр щауб митинг гуэрым и утыкум къилъэдауэ, и гъащӏэм цӏыхухъу ӏэпэ зылъэмыӏэса и бгъафэм телъу илъэс тӏощӏ лъандэрэ къыздрихьэкӏа партбилетыр цӏыкӏу-цӏыкӏуу щызэфӏитхъам, бэм ӏэгуауэшхуэ хуаӏэтауэ, прессэр куэдрэ тетхыхьауэ щытащ Сау Сэлимэткӏэ зэджэ а бзылъхугъэ нэрылъагъуу тӏэкӏу хуэхьэфисэтым. Кӏэмисар и нэкӏэ илъэгъуат Сау Сэлимэт и партбилетыр зэрызэфӏитхъыжар икӏи хуабжьу ехъуэпсат ар тхыдэм къызэрыхэнэжынум щхьэкӏэ. Кӏэмисари хуейт тхыдэм зыкъыхинэну. Хуейт апхуэдизу гугъу дехьу зыхыхьа партым и гур зэрыпыӏукӏуэтар япэщӏыкӏэ яжриӏэу щапхъэ трахыну, адрейхэр къыхуриджа нэужь, и партбилет плъыжьыр кърихыу цӏыкӏу-цӏыкӏуу ичэтхъэну, ичэтхъам теувэжу лъапэкӏэ щӏым хигуэжыну. Кӏэмисар апхуэдэ хъуэпсапӏэ зэриӏэр щыхуиӏуатэм, зэрыбжесӏащи, мо лӏыншэн кӏыхьым хэпщӏыкӏыу зыщхьэщихуа хьэзырыгъэшх тӏэкӏухэм хэтыныр зэштеупӏэ зыхуэхъуа Сау Сэлимэт ӏыхьэлейуэ абы иригуфӏащ. Иригуфӏа къудейуэ къэнэжакъым. Энергие мыгурыӏуэгъуэхэм кърахуэкӏ мо хъыджэбзыжь гумцӏымышхуэм цӏыхубэм ягухэр зэхуэгъэхьэшхуэрашхуэ революционеркэ гуэру зыкъыщыхъужат мы иужьрей зэманми, джэш идзщ. Зыӏэзыбжьэм езым хуэдэ защӏэу митинг иныфӏ къызыщӏиугъуаещ, Кӏэмисарыр утыкум иришэри, Арщхьэкӏэ Кӏэмисар апхуэдэу къызэрыгуэкӏыу къахэпсэлъыхьыну хуейтэкъым цӏыхубэм. Нэхъ ӏупщӏу тхыдэм къыхэнэжыным щхьэкӏэ езым и хъэтӏ гуэрхэр а ӏуэхум хилъхьэным щӏэхъуэпст ар. Ти, Кӏэмисар и ӏэпэр занщӏэу хуишиящ нэщӏ хъуауэ утыкум ит постаментым. Абы и гуращэр къызыгурыӏуа цӏыхубэм Кӏэмисарыр яӏэт гущэри, постамент щхьэгум трагъэуващ. лъагапӏэр зыгъуэта Кӏэмисарыр къызэрыкӏщ, щӏэубзэ щӏэбзаеу зыхущыта псори хьэм иригъэхьщ, партбилетыр кърихщ, цӏыкӏу-цӏыкӏуу ичатхъэщ, хыфӏидзэри теувэжащ. Хьэуэ, хьэуэ, тӏэкӏу сыщоуэ, Гуащэпэж. Теувэжын япэ мыри сэ сщӏэуэ хызолъхьэ а ӏуэхум, жыхуиӏэу, теубжытхэжащ, апхуэдиз пщӏыхь ӏэфӏ зыхуилъэгъуа дыуэ лъапӏэ дыдэм хуэдэу щыжейхэм дежи и пщэм ищӏарэ и бгъэм телъу зэрихьа партбилет плъыжьым. Жыпӏэнуракъэ, ӏуэхур Сау-Сэлимэтрэ Кӏэмисаррэ зэрагугъам нэхърэ пщӏыкӏэ, тӏощӏкӏэ, щэщӏкӏэ нэхъ ӏэтауэ екӏуэкӏащ. Абы иужькӏи зыкъомрэ республикэм щывууащ отщепенец Кӏэмисар и триумфыр. сыт хуэдэ зэхуэс яхэмыхьами ӏэгуауэшхуэр хуаӏэту, интервьюхэр ӏахыу, сурэттеххэм яхузэрымыгъэгъуэту екӏуэкӏым екӏуэкӏыурэ постсовет ныджэ. Шейтӏан джэгум хуэдэу а псори зэуэ бзэхыж абыми Кӏэмисаррэ Сау-Сэлимэтрэ революцэшхуэу ягугъа зэрыхьзэрийр къэзылъэфри зылъэфыжри щызэхэгъэкӏыгъуей хьэкъувэкъу къудейуэ къыщӏидзыжащ. Хьэкъувэкъури хуэм-хуэмурэ еупӏэхыжщ, гъуэзфэзхэри дунейм тӏэкӏу нэхъ щхьэщыкӏри, гъащӏэр мис Гуащэпэж мы зэрыплъагъуу къыщӏидзыжащ. Тхъэр тхъэжыгъуэ архъуанэм ихуащи, матхъэ, адрейхэр постсовет ныджэм къытридзэжа псыхьэлъахуэ бжыгъэншэм ещхьщи, Жыпӏэнуракъэ, лӏэщӏыгъуэ жыхуаӏэр пхъуантэшхуэ гуэрым ещхьу къыпхузыщыгъэхъунумэ, а пхъуантэшхуэм пхудэмыгъэзэгъэн ӏуэхугъуэ ӏэджи а зэман кӏэщӏым екӏуэкӏащ. Ауэ а екӏуэкӏа къом я гугъу тщӏынкъым дэ Гуащэпэж. Дызэдэарэзыуэ ахэр тхыдэтххэм къахудогъанэри, антипартийнэ хъуа ди персонаж нэхъыщхьэм и лъагъуэм дытоувэж. гъащӏэм лъагъуэщӏэ щыпхришарэ мыухыж насыпымрэ щӏыхь лъагэмрэ иӏэу тхыдэм хыхьэну и гугъа щхьэкӏэ, ар Кӏэмисар къехъулӏакъым. Къыщӏызэӏуахари и мыхьэнэри къыгурымыӏуами, лэжьапщӏэфӏ къыщрату щыта я министерствэр зэхуащӏыжри лэжьапӏэншэу, Хьэмышх къупщхьэжь къыщӏэнауэ щыта кӏэзонэ фэтэрыр ӏахыжри псэупӏэншэу, И жып гъуанэхэм и ӏэпэ гъурхэр къригъэжу постсовет ныджэм къытенат, коммунизмым хуэкӏуэ гъуэгу нэхум зэгуэр тета, вождхэм ятха нэхъ гъэщӏэгъуэну хъуар гукӏэ зыщӏэу щыта уникумыр. Жыпӏэнуракъэ, къуийм и щӏыӏу гуэрэф жыхуаӏэм хуэдэ защӏэт а зэманым Кӏэмисар къыпегъуэкӏа ӏуэхугъуэхэр. аргуэру укӏэзызынумэ къеблагъэ. Коммунистхэм я ӏуэхум тӏэкӏу зыкъигъазэу, Къэрал Думэм бжьыпэр щиубыдагъэхэм узижагъуэным и махуэщ Кӏэмисар и псэм гузэвэгъуэу телъар зыхуэдизыр. Алыхьым и зы жэщ къэмыну Хьэмышх къупщхьэжь пщӏыхьэпӏэу къыхуэкӏуэрт абы. Автомат ин бжьыхэлърэ и дзэхэр зригъэшхыу къыщхьэщыувэрти, макъ гъумкӏэ къыжриӏэрт. Зи парт напэр зыщэжауэ кӏэмыщтыкъ Кӏэмисар. Икӏэщӏыпӏэкӏэ къэгъуэтыжи, ӏэ сэмэгукӏэ къыдэтыж, ӏэ ижькӏэ тӏэпхыу иужькӏэ бгъэпудыжа парт билетыр. Къыдумытыжынумэ, мы автоматым шэуэ илъыр птезунэщӏэнущ. Апхуэдэ псэукӏэм фӏы уищӏынт-тӏэ? Кӏэмисар тхьэмыщкӏэм и цыр нэхъри уащ. пасэрей къулыкъущӏэ нэщэнэу зыхилъхьауэ щыта и дамэдухэри нэхъ фӏехуэхащ. Сытми жыпӏэнуракъэ, сыщраджэнур дапщэщ мыгъуэу пӏэрэ? жиӏэрэ кӏэзызу ирихьэкӏащ зи партбилетыр зыхъумэжахэм, плъыжьхэм бжьыпэр щаубыдыжыпэнум пэплъэхэм хуабжьу ехъуапсэу, щхьэ сепӏэщӏэкӏа мыгъуэт жиӏэурэ и щхьэм еуэжу, емыпӏэщӏэкӏахэр къыщыщӏэнакӏэкӏэ зызэригъапщхьэрэ и щхьэр ӏуихыу. Хьэхэбасэ. Ауэрэ зэманыр кӏуэм, плъыжьхэм ящыщ куэдым нэгъуэщӏыпӏэхэмкӏэ зрагъэбгъунлъэкӏым, я плъыфэхэр яхъуэжурэ, политтэрэзэм и адрей лъэныкъуэр къэпкӏыжри, автоматыр Кӏэмисар къыхуэзыгъэдэлъа Хьэмышх къупщхьэжьри бзэхыжащ. Иджыпсту Кӏэмисар Тхьэм и шыкуркӏэ псэхугъуи тыншыгъуи нэхъ игъуэтыжащ. Гугъуехьакӏуэхэм я класскӏэ узэджэ хъуну къэнэжа хьэхэбасэхэм, урысыбзэкӏэ жыпӏэмэ, бомжхэм яхэтщ. Махуэкӏэ бэзэракӏуэ фызхэм я къэпхэмрэ ешычхэмрэ къахурехьэкӏ, къахурешэкӏ, жэщкӏэ къалэбгъум деж щыӏэ пхъэнкӏий идзыпӏэр и хэщӏапӏэщи, кӏуэ аракъэ, художник щхьэхуит жыхуаӏэм хуэдэщ. Нэхъыщхьэр сщыгъупщэрти, Гуащэпэж. Зэрызыхэсхамкӏэ, Кӏэмисар политикэм хыхьэжыну мурад ищӏащ. Мурад ищӏщ, ӏэ къыхуэзыщӏ парт къомым яхэплъэщ, яхэплъэри, мис а зи гугъу пхуэсщӏауэ щыта парт дыдэр, делэхэм я партыр, къыхихауэ уи гугъэкъэ? Вождьхэр модэм къихьэжу щӏидзэмэ, а партым и вождхэм ящыщ зы ар зэрыхъунум шэч къытумыхьэ. Аращи, уи жэщ фӏы дыдэ ухъу, Гуащэпэж. Къыкӏэлъыкӏуэ хъыбарыр къеблыхункӏэ уэ ужеинщ, сэ сэ ар къезгъэблынщ.